rịọwa chineke ka ihe ahụ na-esogbu gị dịka onye igbo pụta n'ịgba afa ị ga-agbakwanụ mbọ dịka onye igbo gbalịa na-aga n'afa hapụ ihe nwa bekee ya esi maka na egbe aga-ekpe mepe ikpe ụmụ ọkụkọ otu ihe ọjọọ nwa bekee mere ndị igbo wụ na ha mere ihe ahụ dị indigenous to ndị igbo aghọ ihe ọjọọ n'anya ha otu nshi christianity gwọrọ ndị igbo n'ala igbo bụ ha mere ihe ahụ dị native to ndị igbo aghọ ihe ọjọọ n'anya ha ọ bụrụ na onye igbo pụta sị na ọ wụ dọkịta akwanyere ya ugwu mana otu ihe anya native n'ime ọ ghọrọ onye ọjọọ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ taa wụ orie chi abọọla agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ eji mmanya n'aka

ka i nye anyị ezi amamihe na ezi nghọta dị mma ka anyị wee chọọ chi ahụ kere anyị n'ala nna anyị ka anyị mata na Chineke abụghị ọbịa ala Igbo ka anyị wee chọọ chi ahụ kere anyị wee fee ya wee ka nka ka ndị nna anyị ha ka ihe wee dịrị anyị na mma n'aha ndị ichie na ọdịnala isee a sị ndị ichie buru anyị ụzọ ọgbọ ọsọ n'obi aṅụrụ mmanya chi abọọla ọ wee pepu kwesị onye amụrụ ya mụta ibe dole ka mejebe aṅụrụ mmanya de ojiagbọ n'ụbịa deze nkwụ n'ụbịa danwa na arụzi awụ n'ụbịa dogbo nna wee onye akpọrọ ya akpọrọ ibe ya ewu maka a ga-esi n'ụlọ mara mma pụọ la ama a sị m n'isiokwu m n'ụbọchị nke taa wụ ofufe nsọ kacha mma ekelere m ọha na eze ekelere m ndị chiri echi n'ala Igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ ojiọfọ sị ihe onye chiri ya zere ọ ga-adịrị Igbo la mma aha m bụ mkpachukwu ojiagbọ a na-akpọ m ojiọfọ abụ m onye olokoro nke dị na ụmụahịa n'ime obodo nke chineke ntị onye igbo lobi onye igbo igbo mma mma nụ o ọ bụrụ na onye india were ofufe nsọ onye igbo na-efe chi kere ya ọ ga-efetanwu ya maka ọ wụ na onye india hapụ ofufe nsọ ọwụla atọrọ ntọala ya site na omenala india ọ ga-adịnwu nsọ a sị na ọ dịghị otu onye igbo si adị nsọ ma ọ bụghị onye igbo ịsọ ihe ahụ ala nna ya na-asọ ọ wụ na onye india hapụ buddhism na hinduism were okpukperechi ma ọ bụ ofufe nsọ ọwụla ọzọ na-efe chi ya ọ gaghị efetanwu chi ya ọ ga-adịnwu nsọ n'ihu chi ya maka ọ ga-asọtanwu ihe ala nna ya na-asọ a sị m igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọ dịghị otu ị ga-esi dị nsọ ma fee chi kere gị dịka onye igbo ma ọ bụghị ịsọ ihe ala nna gị na-asọ onye igbo ofufe nsọ ọwụla na-atọghị ntọala ya site n'ezi omenala na ọdịnala nke ahụ dị na be nna gị ọ dịghị gị mma n'ahụ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ a sị m na ọ dịghị otu i si adị nsọ dị ka onye igbo ma ọ bụghị ịsọ ihe ala nna gị na-asọ mgbe ọ bụla ị sọtara ihe ahụ ala ahụ pụtara ụwa n'elu ya na-asọ ị dịla nsọ dị ka mmadụ ebe ọ bụla i si bịa ụwa a sị m isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ofufe nsọ kacha mma biko dododo onye igbo ị ga-asọrọ ihe ala gị nna gị na-asọ ị ga-edoberịrị iwu ala nna gị ma mee ihe ahụ ala nna gị sị ka e mee ma ọ wụghị otu ọ dịghị otu ị ga-esi meta ya dịka onye Igbo oji ọfọ kelere Igbo ozi a si olu okoro na-apụta achọrọ m ka o doo gị anya dịka onye Igbo na Chineke abụghị ọbịa n'ala Igbo ọ dịghị nwa ya ga-etinye Chineke tupu a kpọbata ya n'ala Igbo ọ ga-adịrị Igbo la mma Igbo mma mma nụ